Hi, good evening. Mwaswera bwanji konse komwe muli. Ndine Nesta, the black teacher. Lero lachiwiri pa 6 January 2026. Yes, tili mu chaka cha 2026. um, madzulo ano ndikufuna ndingobwerako ndika update pa nkhani yomwe tikukamba nkhani yaikulu yomwe tikukamba yokhuzana ndi Venezuela ndi America ok kuli nkhani zina zimene zikuchitika koma imeneyi ndi imene ili yaikulu sichoncho chabwino um, ma details uh, a zimene zinachitika ku Venezuela ayamba kutuluka ena ndi ena osiyanasiyana detail ina yomwe tamva tsopano ndiyonena kuti mkazi um, wa president maduro wa venezuela yemwe anagwidwa limodzi ndi president maduro um, dzina lake ndi Cilia Flores mkazi wa maduro amenewa anavulala nthawi yomwe amagwidwa ndipo mmene amakaonekera ku khoti zulo anali ndithu ndi mabandeji pa chipumipa eya komanso amaoneka kuti akuti nthiti eya ndiovulala ndithu monena kuti maloya awo amapempha kuti apatsidwe mwayi okumana ndi madokotala kuti awaone. Eya, so detail imeneyo yatuluka yonena kuti mkazi wa a Maduro anavulala mmene amagwidwa. Eya, sitikuziwa kuti ma circumstances ake anali otani pa nkhani imeneyi. Um, chinanso chomwe chikuchitika pa nkhani imeneyi ndi chonena kuti ku America anthu atsogoleri a dziko la America ali divided pa nkhani imeneyi. Uh, chifukwa choti mudziwe ndi chonena kuti tonse tikudziwa kuti ah, amafuna oil eti koma m'mbuyomu america inapanga ataki Iraq eti yapita maiko ambiri koma akamati akufuna apite akapange ataki dziko amatenga nthawi yaitali akupeka nkhani kapena akukamba za dzikolo kuti anthu amvetse zifukwa zenizeni zoyenera zoti alolere kuti military yawo ipite ku dziko la eni ikachite nkhondo. Ku America kuja amagwiritsa ntchito ma news organization osiyanasiyana kuwafotokozera anthu kuti ku Sa- Saddam Hussein ndi woyipa kwambiri, Saddam Hussein akupha anthu, Saddam Hussein ali ndi zida za, za nyukiliya, Saddam Hussein akupanga zida za chemical, ndipo Saddam Hussein ndi danger ku America, afuna a- a- azapange ataki America moti Anthu a ku America amakhala akukhutisidwa kuti kuli Saddam Hussein akufuna kuthana nafe ifeyo ndiwoyenera kuti tipiteko. Monena kuti American military ikamati yanyamuka ikupita kumene kuja dziko lonse la America anthu onse a America pafupifupi mwinanso 90, 80% amakhala akusapota dziko lawo, akusapota military yawo ndipo president amene amalamulira nthawi imeneyo Ngati anthu samamkonda koma zimenezi zikamachitika anthu ambiri amayamba kumkonda. Amanena kuti, President ameneyi akukonda dziko lathu. Akuteteza dziko lathu. Mwamvetsa eti? Eh. Um, tsopano Trump iyi ndi teremu yake yomaliza. Sitinganene kuti akupanga zoti anthu amkonde kuti awinenso chisankho china. Number one. Number two, Trump sanapange china chilichonse chowafotokozera anthu ku America why ndikofunika kuti American military ipite ku Venezuela. Anthu apanga ma opinion polls kufunsa anthu kwapezeka kuti anthu ambiri ku America samaona Venezuela ngati chiopsezo kwa dziko la America. Pafupifupi 80% ya anthu imaona simaona Venezuela ngati chiopsezo ku dziko la America. chifukwa mu America muli ma Venezuela zambirimbiri. Pafupifupi anthu 13% okha ndi amene akuku- a- akukhulupirira Donald Trump kuti America kuti Venezuela ndi chiopsezo kwa America. Okay. Tonse takamba za oil, right? Kuti ah ndiye kuti zimisi zimenezonso amafuna oil basi. Komanso tikasang- tikayang'anisisa nkhani za oilozo, Donald Trump akupezeka kuti akunama. Mwachitsanzo, Donald Trump anauza anthu kuti wakambirana kale ndi makampani a oil onse akuluakulu a ku America kuti apite ku Venezuela. Koma makampani a oil anena kuti sakudziwa china chilichonse ndipo sanakambiranepo ndi Donald Trump before even after Donald Trump sanapange contact makampani amenewo. Moti makampani amenewa sakuonapo eh, choyenera kuti iwowo apitire ku venezuela ena mwina mudzanena kuti ah, kungo- akungonamizira eh, mwakuti mwakuti ndikufotokozerenso chinthu china ku venezuela kuli oilo wambiri koma oilo ameneyitu sali mmatanki mwamvetsa eh? anthu akamati ku venezuela kuli oilo wambiri sikuti oilo ameneyi ali ready ali pena pake kuti dziko lina lake lingangobwera ndikumtenga ndikumapita naye mwamvetsa oil amene akunenedwa ku venezuela ali pansi pa nthaka ali pansi pa nthaka meaning kuti olo americayo itati yavomeredwa kuti bwerani muzatenge oiloyo chabwino It means kuti makampani aku America abwere ndi ndalama zawo ndi ma, amisiri awo ma engineers awo akapange explore kenaka ayambe kumanga ma, ma, zitsime amange zitsime apange invest ndalama alembe anthu ntchito amange zitsime zimene zija ndipo akapanga invest ma billion zitsime zimene zija zikazayamba kugwira ntchito azayambe kutenga oil uja azayambe kugulitsa and pamene ayamba kugulisa sikuti pomwepo profit ayamba kupanga pompo yayi ndiye kuti adzagulitsanso kwa ka nthawi kuti adzafike ponena kuti ndalama zawo zimene awononga popanga invest mu Venezuela zayamba kubwera and zimeneziyi zimene ndazifotokozeramu sizochitika within one year or two years or three years ndi chifukwa chake ma China mukati mukumva ma reports anapereka kumene kuja ndalama zokwanira ma 100 billion zomwe zinaikidwa kumene kuja mpaka pano zidakali ngati ngongole kuti ziyambe kubwera okay so meaning kuti olo atavomeredwa kuti chabwino zatengeni oil wa it's going to be a long term investment long term plan and uh, utsiru wa ku america makampani aja amafuta aja amakhalanso ngati makampani a private aja ponena kuti kuti muwauze akapange invest kunja akuyenera awonepo economy mumaziwa ma capitalist eti sikuti amangopanga invest ncholinga chokathandiza afuna awonepo ma profits kuti ayike ndalama awonepo ma profits so zonsezi zikudabwitsa anthu kuti koma Donald Trump yi waganiza bwanji eti eh chifukwa ena nkumati iyayi amakachosa dictator dictator yo anali sanali dictator yekha anali dictator iye ndi vice president wake ndi boma lake lonse ndi zimene zimazunza anthu ndiye mwangochotsa munthuyo mmodzi vice president wakeyo yemwe ana- anavoteredwa naye limodzi anali naye pa ballot mwamusiya kuti azilamulira ndi kabineti yonse ndi boma lake lomwelo kodi kwenikweni vuto linali pati there is a big picture Eti there is a big picture ndipo masiku amene akubwerawa tonse tizindikira chifukwa chenicheni chimene Donald Trump anakamtengera Maduro. Chifukwa chenicheni tichidziwa. Kaya chidzakhala chopusa, chosakhulupirika kapena chidzakhala chodabwitsa anthu tichidziwa. Koma izizi zimene tikukambazi zonsezi ndi za ifeyo kufuna kumvetsetsa kuti pakuyenera pakhale chifukwa, sipangakhale popanda chifukwa. Koma tikaziunikira tikaziunikira zikupereka mafunso ambiri kuposa mayankho. Ma Americans akuziwa kuti kwina, kudziko lina lililonse kumene anapitako kukapanga ataki ndi cholinga chosintha boma ndi cholinga choti atengeko ma resources sizinathe bwino ndipo mapeto ake zaka zitapita anthu omwe aja anapezeka kuti anawasungira mangawa. Zimene zachitika ku Venezuelazi zitha kukhala zii chonchi koma tsiku lina lake. iye kuti tonse tione kuti zitithera bwanji.